Tar éis do Phort Láirge agus Tiobraid Árann seaimpíní reatha na hÉireann a chloí an Clár, bhí deis iontach acu ar an tríú háit i gCúige Mumhan a bhaint amach. Cioca acu a bheadh ag ceiliúradh áit i gCraobh na hÉireann ina dhiaidh? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. Beidh cumann Gailf isteach anseo. Slua maith bailithe isteach don gceann seo cluiche ana mhór don dhá fhoireann. Seo an bhuail anois, faighte aige. Port Láirge ansan, scaoilfidh sé fé scór anso, Jamie Barron, an ceann san, ag titim gearra istigh i mbéal an bháide, dainséar ag baint leis seo. Tá seans luath anso aige Port Láirge agus báide faighte acu. Stephen Bennett a bhí istigh ansan. Liathróid fhada curtha isteach aige Jamie Barron agus, bhuel, ceann san críochnaithe isteach sa bháide aige Stephen Bennett. Tá siad ana shásta ar fad thíos ansan ar an dtaobh líne leis an tús seo. Arís Port Láirge bocht na bhfisí. Sásta 1-2 curtha suas ar chlár an scór acu agus seans eile anso acu. An ceann san ag féachaint go maith, beidh an brat bán ag imeacht in airde arís. Ana thús curtha leis an gcluiche acu, tá a haon a trí anois ar chlár an scór? Ceann eile fachta aige Kevin Mahony. Iarracht ón dtaobhlíne anois. Féidir le Tiobraid Árann scór a fháilt anso. An ceann san ag féachaint ana dheas ar fad, is thairis an dtrasnán ó Jason Forde an babhta san. Rhys Shelly leis an bpoc amach, raghaidh sé fada, titfidh an ceann san cóngarach don líne, 21, ceann ana mhór curtha síos ansan aige ach glanta suas aige Billy Nolan. Arís amach fada go dtí lár na páirce anso, Port Láirge amach leis na pasanna gearra ansan, ní dóigh liom go raibh aon ghá chun é a bheith ansan a dhéanamh acu. Seans arís aige Tiobraid Árann atá ag gearradh tríd anso go saoráideach, John McGrath anois, scaoilfidh sé fé scór anso agus thairis an dtrasnán. Nolan arís. Teifigh, D'fhreastail san a bhris anseo Stephen Bennett arís agus Kevin O'Mahony ansin ag imeacht in airde. Beidh sé fachta thar n-ais arís sa tsraith acu. 60 slat amach ón mbáide is an ceann san ag tuirlingt thairis an dtrasnán, ceann ana dheas fachta aige Michael Kiely. Arís Nolan leis an bpoc amach sin isteach sa spás ach Tiobraid Árann ansin na cosantóirí ró-thapaidh ansin, Bryan O'Mara ag déanamh go maith an ceann san a dh'fháilt thar n-ais. Arís, raghaidh siad suas go dtí an líne lánthosach athá dainséarach istigh ansan, athá rudaí ag oscailt suas anso do Thiobraid Árann más féidir leo spás éigin a dh'fháilt agus stracaithe chun talún ansan. Níl faic ráite ag an réiteoir ach thairis an dtrasnán ansan aige John McGrath. Ní dúirt an réiteoir faic in aon chor, bhí an láimh curtha in airde ansan aige, riail an bhuntáiste in úsáid aige. Bhí conspóideach go maith ansan, an rud ba cheart go mbeadh poc éirice bronnta ansan ach ní dúirt an réiteoir é sin. Tá ceann amháin fachta aige, Jason Forde ón dtaobh líne. Thit sé chun an tarna ceann a dh'fháilt anso sa chéad leath agus féach air sin ceann eile curtha thairis an dtrasnán aige agus scil in úsáid ansan aige. Sa bhaois, Port Láirge ag lorg tús maith a chur leis an darna leath anso. Ach sé Tiobraid Árann atá ag dul ar an ionsaí anso is rudaí ag féachaint dainséarach. Tá scór eile ag teacht anso. Andrew Ormond, tá sé seo ag déanamh ana dhíobháil ar fad timpeall na páirce inniu. An uile thitim cóngarach den líne 45 iad san. Siad Tiobraid Árann atá bocht an taobh istigh sa chluiche so go dtí so. Bainte amach ansan acu ach arís fachta thar n-ais i dtreo lár na páirce ansan aige Darragh Lyons. Déanta go maith aige ceann san curtha siar ansan i dtreo fear atá ag imirt i lár na páirce leis tráthnóna. Sin Paddy Leavey agus thairis an dtrasnán bhí sé sin ag teastáil uathu. Amach ansan i dtreo an taobhlíne O'Mara arís. Tá sé an ceann san anois a ghlanadh. Brú á chur air. Arís isteach sa lár a raghadh sé ach conas a bheir siar ansan aige Port Láirge agus an ceann san ag féachaint go maith amhail anois. Tá thairis an dtrasnán. Teacht aniar beag ar siúl anso acu. Stephen Bennett an babhta san arís. Seilbh faighte acu timpeall lár na páirce arís. Is féidir leo ceann a scaoileadh chun cinn anso. Ag obair píosa beag níos crua anois le cúpla neomat anuas. Paddy Leavey ag triail stop a chur leis an scór sin ach ní féidir stop a chur le Noel McGrath. Thairis an dtrasnán. Anocht ansin aige Darragh Lyons, scaoilfidh sé fén gceann seo arís, an t-urchar sin, an ceann sin ag féachaint ana-dheas ar fad. Thairis an dtrasnán aige. Cúpla ceann eile ag teastáil uathu. Arís scór deas curtha suas aige Tiobraid Árann ansan, 0-26 is mór an méid é sin. Tá seans fós ag Port Láirge sa chluiche seo. Tadhg de Búrca isteach i dtreo lár na páirce arís. Sea, tá seans ag an fear dainséarach anois. Bíonn sé seo ag imeacht timpeall na páirce i ngach aon áit. Sin Jamie Barron, an ceann san ag féachaint go maith. Tá sé gearr le seo arís. Beirt sa bhreis thiar ansan aige. Rhys Shelly chun an poc amach sin a thógaint chuatha. Bíonn faic eatarthu anois ach scór amháin sin atá ag teastáil ó. Tá dóthain ama más féidir leo teacht aniar a dhéanamh ach tá dainséar ag baint leis seo. Isteach arís leo, an bhfuil báide eile le teacht anseo, Coiscéim tógtha ansan, scaoilfidh sé fé bháide agus tá sé déanta aige! Oisín O'Donoghue, sin é an báide cinniúnach anois is dócha, ach an bearna oscailte arís ar chlár na scór acu. Arís briseann an liathróid san áit cheart ag an am ceart agus chríochnaigh sé istigh aige Oisín O'Donoghue agus isteach sa bháide leis. Leis an bearna a oscailt ar chlár na scór tá an t-am ag imeacht isteach ar Phort Láirge. Caithfidh siad an liathróid a dh'fháilt thar n-ais ach ní gheobhaidh siad anois an babhta seo é mar an fear a fuair an báide tá sé chun scór eile a dh'fháilt anseo sin Oisín O'Donoghue. Tá an bearna oscailte anois is ní dóigh liom go mbeidh aon teacht aniar anseo againn. An feadóg deireanach séidte ag an réiteoir an lae inniu agus Tiobraid Árann buacach anseo sa bhaile.